ndị be anyị ndewonu ndị igbo ụmụnne m ekenekwa m unu igbo mụrụ nze mụọ ọzọ kedu ka tata dị ka eke ekesi anyanwụ ụbọchị tata ga-adịrị gị mma makarịsịa ụbọchị ndị ọzọ niile ị ga na-eje eje na-abata abata ụwa gị ga-adị mma ị ga na-enweta ihe ị ga-eri ma ihe na-achọ iri isi gị ama ahụ gị maka na ihe ọbụla na-achụ gị kama ọ ga-eri isi gị ya nara gị okpu gị mana ka ị wee dịkwa ndụ maka na ụwa bụ ndọrị ndọrị hmm? agụụ nwere nchekwube anaghị egbu egbu ụmụnne m abịakwana m ọzọ abụ m maazị onye nkụzi igbo otu nwa okorobịa ahụ asụsụ igbo na-atọ ụtọ otu nwa okorobịa ahụ wepụtara onwe ya ka o wee kụziere ụmụnne ya Igbo ndị Igbo na-esiri ike ndị chọrọ ịmụta Igbo na ndị amabeghị asụ Igbo ma a mụrụ gị n'ala Igbo ma a mụrụ gị na mba ofesi ọ bụrụ na ị nwere mmasị n'ihe gbasara asụsụ Igbo hmm, wee chọọ ịmụta Igbo ma na-asụ Igbo nke ọma ọ ga-abụ ị na-asụ Igbo Igbo ga na-ada gbowayo gbowayo na-ada gem gem ọ ga-abụ ị na-asụ Igbo onye ọbụla nọ gị n'akụkụ mara na ị bụ nwa afọ Igbo na a mụzuru gị amụzu na a mụjuru gị amụju Ndị Igbo ụmụnne m, unu nee anya unu ahụ na Igbo na-achọ ịnyụ ka ọkụ. Igbo na-achọ ịnyụ ka ọkụ maka na anyị nwa jee hapụ asụsụ nna nna anyị ha na omenala nna nna anyị ha wee were bekee na-asụ na-emezi ka ndị ọcha karịzie ndị ọcha wetara asụsụ bekee nwa na-asụ ya. Ụmụnne m, kedu ka okenye ga-esi wee nọ n'ụlọ ewu anwụọ n'ọgbịrị? Hmm? Ewu ojii anụnwa ọ kakwanụ mma ka anyị bido n'ehihie mgbe chi ka dị wee chụwa ya ka chi ghara iji maka na chi jie ewu ojii anụnwa anyị ama ahụkwa ya taa gboo taa bụ gboo anyị bido tata wee jewe ije a anyị ga-eru n'isi maka na mmiri ruru elu ekwesịghị ime onye bịa n'iso ụmụnne m kedu ihe anyị ga-akpọ nke a nke bụ na ndị Igbo amarozi ka e si asụ asụsụ ha bụ Igbo nwanne ịmakwa na igbo dị mma ịmakwa na igbo dị ụtọ ịmakwa na asụsụ igbo bụ asụsụ kara aka asụsụ miri emi asụsụ dị iche asụsụ pụkwara iche n'asụsụ ndị ọzọ dị n'ụwa gbaa gburugburu keezi ka ndị igbo ụmụnne m ga-esi wee hapụ igbo wee sụwa bekee sụwa asụsụ ndị ọzọ hmm? ịmakwa na a na-ebido n'ụlọ amarụ mma tupu a pụọ n'ama ụmụnne m ndị igbo ọ bụrụ na ị bịara ebe a tata wee pịa aka n'ihe onyonyo anụnwa wee na-ekiri ugbu a o gosiri m na ị nweela nchegharị na ị chọrọ ịmụta igbo ma bụrụ aka ochie ma bụrụ ọkpọkọpị nwanne m nwanna m ọ bụrụ na ihe ị bịara ime ka ị mụta igbo ebe a nsogbu adịrọ ị bịara n'ebe ị kwesịrị ịnọ aha m bụ maazị onye nkụzi nwokorobịa ahụ nwere nnukwu mmasị n'asụsụ Igbo nwokorobịa ahụ chọrọ inye aka wee kwalite Igbo ka asụsụ Igbo ghara ịnyụ ka ọkụ nwokorobịa ahụ wepụtara onwe ya ka ọ kụziere ụmụnne ya Igbo ka m kụziere gị Igbo ọ ga-abụ ị na-asụ Igbo were Igbo na-akparịta ụka were Igbo na-akpa okpụkpọ na-asụ Igbo na-atụ ilu were akpa ala okwu na-ekwu ekwu ekwu okwu na ọha mmadụ ọ ga-abụ ị mara asụ Igbo nke ọma were ya wee na-ekwupụta okwu okwu ga na-ada gem gem gem a na-ege gị ntị maka na nwanne m ọ bụrụ na ị ma asụ Igbo ee eh, ọ ga-agba gị ume nye gị ike ọ ga-abụ ebe ọ bụla ị bara ị na-aba na-azọsi ụkwụ na ala na-azọsi ụkwụ ike na ala nwee ikikere kwụrụ chịm wee na-asụ Igbo dịka onye a mụzuru amụzu nwanne m ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụta Igbo ebe ị bịara bụ ebe ị kwesịrị ịnọ anya maazị onye nkụzi Igbo hmm? maka na